nka i k'a dɔn janfa bɔra awa jamana minnu na nin jamana in kelen de ye dancɛ bɛ min ni mali ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'i bɔ nizɛri la sɛbɛnnikɛla ko a ko zuwɛnkalo tile naani maliden bɛɛ lajɛlen kun sigilen don jɔn ko ala sen kɔni i k'a dɔn kuma ɲɛnama na fɔ an ye jɔnli sudi k'a dɔn ɲɔgɔn ye nana boloda farafinna masakɛw i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kabini sɔgɔmada fɛ fo wulada dɔfɛn i k'a dɔn bɛnkan ma ye ɔ min dun ye bɛnkan min bɛ sedeyawo ko kɔnɔ jɔnni sudi k'a dɔn maa o maa bi kɛnɛ kan n'o ye masakɛ ye n'u ma ɲɛ k'a fɔ u bi fɛn o fɛn kɛ walima fɛn o fɛn bi ta jɔnni sudu f'a bɛɛ lajɛlen de ka sɔn ko kelen ma n'o kɛra tuma min awa ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko jamana tan ani kɔ jɔnni sudi k'a dɔn jamana saba kɔni i yɔrɔ ka bɔ a la wulada fɛ kuma min n'a fɔra jɔn ni jɔnni sɔnna awa gɛlɛya in ka bɔ mali kan jɔnti sedu i k'a dɔn nizɛri o perezidan o k'a tɛ nizeriya masakɛ o k'a tɛ gana perezidan o fana ko k'ale sɛbɛkɔrɔ tɛ jɔnti sedu k'a dɔn nin maa saba ka banni o kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn hakilinaw ka t'u nɔ na ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ faamu nin jamana in fɛn o fɛn filɛ u ka sɔrɔ tɛ bɔ mali la ten joona joona hali n'o y'a sɔrɔla i k'a dɔn nizɛri kɔni o ni mali bɛ dancɛ la sanni feere ani an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye o ka ca mali ni nizɛri ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nka banbaanci wale in kɔni kɛlen bɛ sababu ye ka sira gere yɛlɛma o de kɛra sababu ye i ye min don a fɔ bazum a k'a fɔ ko ayiwa ɲininkali tun bɛ bɛn o jamana wɛrɛ minnu kɔni bɛ yen i n'a fɔ kɔdiwari ka taa se i n'a fɔ senegali ma jɔn sudi k'a dɔn awa sedeyawo ka degun a ye gɛlɛya min don olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o bɛ ɲini ka juguya mali ta ye sɛbɛnnikɛla ko o masakɛw maki sali ka taa se n k'i ɲininka ayiwa cɛ dɔ in ma i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko ayiwa a ka wuli alasani sɛbɛnnikɛla ko ɔ jumɛn de fɔra a la o de ye n k'i ɲininka ayiwa mali ma na ni hakilina ye hakilina min b'a to u bɛ da la walima u ja bɛ sigi jɔsi sedu o de ye ka na ni katimu ye min ye porogaramu ye min dafalen don nin don in an bɛ nin kɛ nin kalo in na nin bɛ kɛ f'u ka na n'o de sɛbɛnnen ye k'a jira k'a fɔ u kuma in ye sɛbɛ ko kuma de ye i n'a fɔ vote don mali k'o sɛbɛn k'o don fɔ o bɛ taa kɛ waati min na n'o tɛ gɛlɛyaba tɛ kalo tan ni seegin walima kalo tan ni wɔɔrɔ in na a b'i n'a fɔ gɛlɛyaba t'o la bilen ɔ nka min kɔni ye awa olu ka banni kun ye o de ye mali ma porogaramu jɔnjɔn kɛ porogaramu jɔnjɔn min kɔni b'a jira k'a fɔ min ni min bɛna fɔ mali faamaw fɛ n'o ye transition ɲɛmaaw ye u bɛna ayiwa a t'o la ni ka ayiwa bɛɛ u kumakan bato sɛbɛnnikɛla ko nka a ma tiɲɛ sabula min ye kalo kura ye ni sudi k'a dɔn kɛlen bɛ ka tabale gosi u bɛna ɲɔgɔn ye kura kɛ ɔ yan yan'o don cɛ yalima ayiwa bɛnkanw ni hakilina minnu fɔra o na kɛ mali faamaw fɛ wa o ɲininkali tun bɛ min yɛrɛ ka gɛlɛn a bɛɛ ye u kɛlen bɛ ka min fana ɲini o de ye gouvernement yɛrɛ de ka falen fana jɔn sudu k'a dɔn min bɛ kɛ sababu ye votew natɔ i k'a dɔn labɛn ɲuman bɛ kɛ maa kuraw ka na minnu da bɛ se ka don ko la ka se ka ko labɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'Indicateur du Renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara
aw datelimaw de kun y'a sɛbɛn fan bɛɛ fɛ ko ko a wilila a da ka teli kojugu a wilila a ma wuli kɔni a kun wilila anw ko dans les coulisses les coulisses ye san'u ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bɛnkan sɔrɔla bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ a wulila hali mali ka délégation min bɛ yen Ahan. u kontanna kontan fɛ Ablaye Diop ma se k'a ka eh, eh, sɛsogo ɲimi Ahan. nka u seginnen ka na don salle kɔnɔ Ahan. ah, an kɔni t'a dɔn repos kɛyɔrɔ in na min bɔra a la yen Ahan. u nana décision falen
Ah, o de la aw ko ko a wulila ɔhɔn anw ko a wulila aw da de ka teli o anw eh, o- o- o bɛ kunnafonidilaw a bɛ i Ahan. b'a fɔ les coulisses en attendant les sources officielles tendance ye nin de ye a bɛ komi ni élection bi kɛ an bɛ résultat partiel fɔ ɔ bon a bɛ ten de anw ye coulisses de fɔ mais décision finale o bi di waati min na ɛ ko yɛlɛmana yen u y'a bɛɛ ɲami yen n'o tɛ i y'an nisɔndiya nka nisɔndiya in kɛra an bolo sogokan ye an ma hɛrɛ nɛni da i kan ɔ wa nin de don an y'i nɛni dɛ mais minnu ye ne ka kunnafoni nangaru k'a kɔkari olu tilara su ra tuguni ka segin ne ka kuma fɔlenw kan kogun ko bɛnkan kun sɔrɔla kalo tan ni segin gouvernement kura bɛ sigi élection bɛ organiser olu seginn'o kan dun o kɔrɔ ye e tun ye min fɔ o tun ye lɛgɛsɛ ye bilhaki don bilhaki don nka a yɛlɛmana kɔ fɛ dɛ bon a ma k'i ta ye i bolo don ci min tunkara ne min tɛgɛ dɔ bɛ kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de bamakɔ wula faba n'o ye laya jara ye laya nin y'a ka sɛbɛn ye laya ko ɲɔkɛnɛ to dun da rɔ ka di nka kɔ b'a la Mun b'a fɔ? fɛn min ye sariyatigiw ye lutte contre la délinquance financière o tɛ yuruguyurugu kɛlɛli ani nangarabaya wale ye wa O don. a ko cour suprême n'o ye jamana kiirisoba ye a kɛlen bɛ k'i bolo maanabɔ maa dɔw nɔfɛ dɔgɔtɔrɔ bubu sise kunkolo foto eh, eh, bɛɛ eh. ka fara cɛna ibɛri kulubali kan wa wa wa wa ɛ bravo e mun na fo da ɲɔgɔnna ka kɛ e, jɔni na min ɲɔgɔnna kɛra sumelu ni fili buwarɛ la ah. o ɲɔgɔnna ka kɛ eh, eh, i y'a mɛn n ka fulajɛ welelen don ah. fulajɛ ah. a welelen don i y'a mɛn n ka juru bi bama na oh. i k'a batigɛ dan ka kelen dɔ
a bina manda ka bɔ a la min eh, nin kɔni ye manda ye a bina fulajɛ don bubu ardo galo si don a tɛ siran a bina sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye loi de programmation militaire militaire baara kɛcogo man ɲa mhm. sariyatigiw yɛrɛ ani fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye mhm. n'o ye vérificateur général o y'i sɔnin don a la mhm. k'a fɛsɛfɛsɛ jamana nafoloba de burujara fɛn min ye minɛnw ye o surfacturé la fɛn minnu ti tɛmɛ dɔrɔmɛ tan kan o feerela waa kelen jamana ma wari tɔ k'a salo ka taa bila bangiw la jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée armée a ka minɛn wari u ka kɛlɛ kɛ wari ani sɔrɔdasi minnu bɛ olu ka wuli ka jɔ a n'a cɛsiri wari min kan ka don a la maa minnu y'a dunbaa ye jamana sonyabaw don maafalaw don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ ye kun daminɛna o kɛra sababu ye fɛn min ye généraux saba ye o minɛna ka t'o datugu kaso la Ŋɔɛ colonels ka fara fɛn min ye sous-officiers sew kan olu minɛna ka t'olu datugu sɛbɛnnikɛla ko loi de programmation militaire baara daminɛn'o fɛnɛ na premier ministre kɔrɔ min n'a bolilen bɛ dɔgɔtɔrɔ bubu sise ale weelelen bɛ cour suprême na n'i y'a mɛn convocation o de ye k'a fɔ sɛbɛn taara d'a ma k'a fɔ cour suprême mago b'a la nin dɔgɔkun furancɛ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ wele fɛn min na o de ye k'a fɔ loi de programmation militaire o kuma min n'o bi senna min n'a kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la a ka na ɲɛfɔli kɛ Boubou Cisse a welelen don bi ntɛnɛn juin kalo tile wɔɔrɔ san 2022 ale min n'a bolila kusukusu sabula a ye ministre des finances ya kɛ ka taa se premier ministre ya ma a fɔra ko en exil
Sedu maa ko bɛ goya maa ye Ne fɔ pa ne taa jɔn ko ko ne bu bɛ se ko ka mɛ sɛbɛnkɛla de y'a sɛbɛn nɔn anz i n'a nɛgɛz yanani minɛn ni ko ka dabɔ yan n'a ka weele o y'a sɔrɔ bu bɛ se taara ka denbaya' lajɛ sa fami ye o ni ce sa o ni la o ma mali pere minisiri ka fɛn min bɛ ni o tuma nizri ka don denw di kalan na yan donc eh, école so ti Mali la hein école so ti Mali la maa dama min den bɛ Amérique n'o o n'a muso n'a denw bɛ kun tu veux que je te le cite o ayi n k'a a dafiya non non o de man kan Boubou a été premier ministre a tun kan ka école so ɲɛnama jɔ ça c'est ton avis den Maliden bɛɛ ka kalan o la là je suis d'accord il est en exil a bolila de non non non eh il est parti bien avant que il y a des problèmes il est parti il y a longtemps n'a taalen don ci la sisan kɔni jamana mako jɔra a la a taara denw lajɛ a na kuma selen ani madamu na sisan ni sisan a tun b'a yɛrɛ sagoya la nka sisan faso de mako jɔra a la k'a ka an b'a ka maliden ɲumanya dɔn sisan ni maliden ɲuman don a bɛ na ee cɛ kana ala dɔ tisora dɛ ala ko tiɲɛ nkalon da don n'i bɛ kuma na ka sin ka tiso ka bɛn ko ah ala ko tiɲɛ ala ko tiɲɛ maa dɔ bɛ tiso ka bɛn ka kuma maa dɔ ni dɔ tiso ka bɛn ka kuma dɔ tiso ka bɛn ka kuma a bɛn nkalon ale de b'a fɔ k'a bɛ na mali mara a kuma a na kuma sera ah cɛ a bɛrɛ da ɛɛ ala sumelu bubɛ pilasini ah o ka matilani o de nege bɛ e la o kanange hamadu a wara tɛ fo dɛ wara yi dɛ soja bɛ a wari gole ti min ne ye fulakan de fɔ a ye o n ye min fɔ a ye t'o mɛn o a tulo b'a la n y'a fɔ a ye n ko ala kana a ci dɛ.

cɛman Hubert Kulubali karata masa den masasi de don masasi eh, karata masasi telimani cɛman a welelen don n'i k'o bila sa wa cɛkɔrɔba den a welelen don cɛkɔrɔba den don a fa tun y'an ka cɛkɔrɔba teri de ye cɛkɔrɔba den a welelen don N'o bɔra yen, n'o bɔra yen, a ko fɛn min ye marakalakaw ka den ye, bamanan ble, an, Mamadu Igor Jara, an, ancien ministre des finances, an, a welelen don. Non ça je m'inquiète pas o bɛ na, o bɛ na, o siga kɔni, ɛɛ Igor kɔni tɛ, ee, anhan, minnu ka girin n'ale ye olu taara koyi, non
o t'a ye ni siga b'i la walima ko b'i nɔfɛ wa, o ye tiɲɛ ye, he, minnu bolila, sɛbɛnfura in bila ten dɛ, o tuma ayi, ee A tɔ ye kukurunin ye.
Ayi. Attends. Ɔɔ. Ne raconte pas du n'importe quoi. Ɔɔ. Ɔhɔ ɔhɔ o faamuna o faamuna. O b'a la wa?
Ɔhɔ. A y'i pan a kunna. Ala kan'i ci. Non. Aa.
Anhan. Sɛbɛnnikɛla ko. Anhan. A ko n'o bɔra yen. Unhun. A ko fɛn min ye Général. An. Mahamani Ture. An. Ancien chef d'Etat major des armées. Anhan. O fana welelen don.
la hawla wala quwwata illa billah ɛ dɔw ka na bɛ koya bi ɛ a bɛ bi koya dɛ n'o bɔra yen n'o bɔra yen bangi ɲɛ dɔ kɔrɔ dɔ bangi baarakɛla dɔ bangi ɲɛmaa kɔrɔ dɔ o fana welelen don bangi y'o ma fɛngɛ sa tɛmɛna tɛmɛni nin ye dɛ naam n k'a tɔgɔ f'i ye wa ayi j'ai pas besoin de ça franchement naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu welelen don a bɛɛ ta tɛ k'a fɔ k'u ye fɛn kɛ nka dɔw ta ye ka taa ɲɛfɔ kiri yɛrɛ bɛ se k'a faamu cogo min o de b'a la
ça c'est les a bɛɛ tɛ k'a f'u ye wari dun dɛ awɔ mais u bɛ se ka kiri dɛmɛ k'u bilasira Aha. ka ɲɛfɔli kɛ kiritigɛlaw bɛ se k'a faamu cogo min wariw bɔcogo la ahan ah oui oui oui là je suis d'accord o tuma a boli kun tɛ boli tɛ o ɔ ni ka- a- ɛ, ko dɔ n'i ka taama mana bɛn Ɔhɔ. bon i bɛ na c'est des gens qui vont répondre à la convocation Taama nin ninnu. kelen tɛ min na ayi dɔw bɛ yan o Ah, ah oui, ok. Dɔw bi yan, dɔw bi yan. Ah ben ils vont répondre. Maintenant minnu minnu minnu gɔnna ka taa quoi. Minnu gɔnna ka taa, ah, ah. olu de kan ka na. Ah, u ka na. Parce que n'i ma na, hmm.
nkalon bɛ se ka tigɛ ka da i la, a b'i dabiri da la. Mais n'i bɛ yen, i bɛ taa i b'a ɲɛfɔ. E ta ɲɔgɔnna tɛ wa? Ne ne.
Pôle économique. La hawla wala quwwata. N'i sara kɛ. E taara Bakari Togola ɲininkali min kɛ n'a y'a wari sara i ye, i bɛ i kan ka taa ɲɛfɔ de, u k'a faamuya. Fo ka taa diɲɛ wuli. Fo ka taa dugukolo melenge. foroba baarakɛla n'i ka n ye sɛki haramu de n'i bɛ n ka warijɛ dantigɛ a dantigɛ sɛki n t'a minɛ non tu n'es pas tu n'es pas poursuivi non tu tu dois donner des renseignements i bɛ taa kunnafoni de di u k'a faamuya renseignement non non o renseignement in o fɔli ye min da ne kan don à titre de renseignement j'allais piquer une crise
billahi lezi Eh, mɛ se tun kɛra eh, eh. ko a bɛ ne kɔnɔ ko ne ka kora sale kɔmikisɛ an ko dɔ bɛna ne weele sa k'a fɔ taa nin da wara jumɛn ne ko fo ne bɛ yɛlɛ misi tun kɛra tun kɛra ne ko wuli sɛ ko a ye kun b'a fɔ ko a sɛ yan nɔ de ala i cɛ ko sole paul ne ko paul mu paul kɔnɔ o ye eseke i ma fili i fo pa bu dɔrɔn bɛ de ni ye

sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu de bɛna taa ka t'u ɲɛfɔ sariyatigiw ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko yɛrɛ donna da minnu fɛ olu bɛ se ka faamu cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman b'u la minnu ye politiki maa ye dɔw yɛrɛ kanbɔlen don peresidanya ɲini nɔfɛ fɛn min ye kiritigilamaw ye u t'a fɛ ka gɛlɛya lase u ma nka lɛ ni ni dossier sera sariya bunda kun kan a ka ɲɛɲini a bɛ se ka faamu cogo min o de ka fisa n'o tɛ maa minnu bɛ yen n'o ye jurabaw ye mm. ni marché dira olu ma n'olu yɛrɛ de ye nafolo labɔ ka taa minɛn san olu de taa ka di kaso la sabu olu de ye ko nin bɛɛ ɲaami mm-hmm. nin ye an ye min zalo ka bɔ soir de bamako kɔnɔ ah. bamako wula jɔnti sedu donso sɔgɔsɔgɔlikɛla o ka kungo man di man di jɔnti sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma azalayi express o don sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko albert mayiga albert ko i bɔra ka min fɔ o kelen don e ko ko in yɛrɛ taara ka woloma dɔɔni dɔɔni wa sabula i bɔra ka ayiwa primature min fɔ n'o ye premier ministre ka yɔrɔ ye John Seydou 2016 ka n'a bila 2018 wari yɛrɛ de tununna hali taacogo ma y'a la miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba ani buruburu John Seydou k'a dɔn a dunna duncogo jumɛn in na sariya ye fɛn minnu fɔ u y'o sɛbɛn kɔrɔkɔ John Seydou n'i y'a mɛn gere a gere da ani da an maa fila ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ t'a kalama sariya dun b'o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wari hakɛ dɔ bɛ yen journaliste seyidu ni ayiwa marché sera o ma o tɛ tɛmɛ maa ni maa ni ɲɔgɔn cɛ sariya bolo ani cakɛda dɔw bɛ olu da bɛ don a la sɛgɛsɛgɛli ani taasira bɛ o caman de bɛ kɛ journaliste seyidu nka n'i y'a ta k'a lajɛ sariya cɛtigiden caman bɛ min de sɔsɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ayiwa min ye 2016 2018 aa journaliste seyidu k'a dɔn premier ministre minnu tɛmɛna Ɔhɔ. i k'a dɔn u ye wari bafoué de ye sabula u y'u se kɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tan Ah. journaliste seyidu k'a dɔn u ye sugubulo dɔw ta k'a di Ɔhɔ. ditukun yɛrɛ t'a la sugubulo dɔw dira Ɔhɔ. journaliste seyidu k'a dɔn ayiwa maa si m'a taafan ye Ah. a ko nin ŋanamu ŋanamu ko ninnu ni nin dabalibanko in Ɔhɔ. sariyatigiw de sɔnin dalen don a bɛɛ lajɛlen kan Ah. journaliste seyidu Ɔhɔ. n'a sɔrɔla cɛ o cɛ bɛɛ baarakɛla kɔrɔ fɛn o fɛn bɛɛ n'a sɔrɔla nin ko in dɔ in kɛra i ɲɛna journaliste Seyidu k'a dɔn i ta fila ni tila a ko n'i y'a ta k'a lajɛ primature journaliste Seyidu k'a dɔn marché min ye marché kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn journaliste Seyidu k'a dɔn o de taara janjanga wɛrɛ fɛ a ko ministère mugan ani fila olu fana bɛ dɛ journaliste seyidu ministère mugan ni fila minnu kun ye minisiri o donma in kama journaliste seyidu marché minnu fana dira hmm. a ko nin bɛɛ lajɛlen sigilen don ministère mugan ni fila in miliyari naani ani miliyɔn kɛmɛ seegin n'a buruburu journaliste seyidu k'a dɔn nin damada damada de mali yɛrɛ hmm. barika b'a ka hmm. mali fasa sabula min mana na journaliste seyidu k'a dɔn o b'a kɛ bafa ni kirija ye a ko an bɛ don min na ko bi journaliste seyidu k'a dɔn sariyatigi min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye u kɛlen bɛ k'u bolo maana bɔ npanmuru bɛ bolo fankelen la ntola bɛ fankelen la journaliste seyidu k'a dɔn anw dabarabaw sigilen bɛ jamana bɔda la n'an ye min ni dulokiba jɛ tɛmɛtɔ ye an b'a fɔ k'a filɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ azalaï express kɔnɔ a ka bi bɔ la daba tunkara dɔw bɛ faso ci dɔw bɛ faso dilan jɔn tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma mali émergent dawuda bakari kone nin y'a ka sɛbɛn ye ministre lamini seyidu tarawele lamini seyidu tarawele fasojɔden don tariku diɲɛ tariku maa dɔw de b'a sɛbɛn dɔw b'a lakali tariku sɛbɛnbaw mali la lamini seyidu tarawele ministre de l'énergie et des mines a b'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanu ani gazi dasilen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye dugu jukɔrɔ fɛn kura ye k'a don nafa la u ko min ma lithium a taara ka t'o dingɛbaden de seni buguni mara la yɔrɔ min bɛ yen n'u k'o ma gulamina Gulamina fɛn min ye lithium ye a usine ba bɛna taa sigi yen gaki lamini seyidu taara biriki fɔlɔ da lithium ye mun de voilà
lithium o ye nɛgɛ dɔ de ye min n'a bɛ don batiriw la i bɛ batiri blindé minnu ye n'a bɛ kuran mara téléphone batiriw a bɛ don o la a bɛ kuran mara mais mɔbili minnu bɛ san n'o ye véhicule électronique ye véhicule électrique ahan minnu ni i bɛ u boli tile kɔrɔ carburant k'u la awɔ awɔ u bɛ taa tile bɛ taa n'u ye awɔ bon ale bɛ don o de la drone ahan drone minnu bɛ yen n'u bɛ pan sanfɛ ahan carburant k'olu la o ayi olu bɛ baara kɛ ni tile de ye ahan ani batterie charge a bɛ don olu la donc drone minnu bɛ filmeli kɛ an. drone minnu bɛ kɔnba kɛ o t'a don ne gɛrɛ don na a bɔ bɔn drone minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ani sateliliti minnu bɛ wuli ka yɛlɛɛlɛn sanfɛ ka san camankɛ tɛ jigin a bɛ don olu fana na n o ye diɲɛ ɲɛ taa sira de kɔnɔsa la n'u bɛ tɛkinilolɔsi a ne trin a namɛma e an poroɛrɛ siyatefin e tɛini o bɛ o de bɛ mali la lamini se don
aa nin minisiri in awa kamalen surunin ee ee cɛ f'a bi pan ja kunna awɔ wa Jaki- ka kɛnɛ jaki- jaki kɛnɛ jaki jaki lithium lithium a ala nam sɛbɛnnikɛla ko Ahan. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Hali. lamini seyidu yɛrɛ de wulila Mhm. nin nɛgɛfin a kasa donna a nun na Mhm. ka sɛgɛsɛgɛli ni laraweli kɛ Ahan. k'a dɔn k'a fɔ lithium bɛ mali dugukolo jukɔrɔ o tuma an ka maa ɲini joona min bɛna ka na usine sigi a bɔli ka daminɛ min b'a to malidenw bɛ se k'a nafa dun sɛbɛnnikɛla ko société dɔ bɛ u ko min ma lithium de gumana o baara de bɛna kɛ buguni région na société min fɛ o de ye leo lithium simon hay sɛbɛnnikɛla ko o ye jɛkulu ye min kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ mm. fɛn min ye dolari wari ye mm. miliyɔn kɛmɛ mm. u bɛn'o de don fɛn min ye wulikajɔ ni baara ye o bɛna kɛ usine biriki fɔlɔ sigilen bɛ nka fɛn min ye yɔrɔw dilanni ye betɔnw installation kurankow ka siraba dasi ka taa bila usine na o baara bɛɛ lajɛlen o wari de bɛ t'i bɛn dolari wari a miliyɔn kɛmɛ ma.
sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. n'i ye nin lithium dingɛ in ta k'a lajɛ mm-hmm. cakɛda minnu n'olu ye kɔlɔsili kɛ u ko diɲɛ bɛɛ mm-hmm. ni Australie bɔra yen mali ɲɔ ka lithium ɲɔgɔn ko caya ah. a qualité ɲuman a tɛ diɲɛ fan si. la hawla wala quwata illa billah lazim. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. fɛn min ye nin lithium ye. Ah. o de bɔli bɛna daminɛ mhm. société minnu n'u bɛna kɛ mhm. n'o ye lithium bɔlaw ye mhm. a ko u ni jɛkulu fila bɛ yen minnu bɛna u bolo fara ɲɔgɔn kan a ko bɛna kɛ ko belebeleba de ye bila ka suma tere ka jugu san fila de dilen b'u ma fɛn min ye usine ye u ka n'o turu lithium bɔli ka daminɛ dans deux ans sɛbɛnnikɛla ko maa ba kelen ani maa kɛmɛ fila u bɛna u ta baara la minnu bɛna dingɛ seni minnu bɛ beton baara minnu bɛ kuranfili baara électricité électricien ani fɛn min ye plomberie kɛla ye mm. a fɛn fɛn bi chômage la mm. a bɛɛ bi cɛ sa ka taa Buguni payi k'i t'i kɛ jakuma ne pa wara sɛbɛnnikɛla ko a ko nin dɔrɔn tɛ lamini seyidu cɛsirilen bɛ mali bɛ se ka lafiya cogoya min na mhm. y'a dɔn kuranko gɛlɛya bɛ nka fɛn min ye bondonba minnu sigira ani fɛn min ye baara minnu daminɛna a ko fɛn min ye kuranko ye a mankan ma suma wa sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi san fila mm. san saba an b'o sɔrɔ nin taacogo in na lamini seyidu ka kunfilenna in na yɔrɔ yɔrɔ mhm. a ko k'a dɔ bi bɔ mhm. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ mhm. nafolo minnu kan ka bila mali mɔgande kɔnɔ mhm. n'o bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ye o kali kelelen bɛ k'o da trésor ka fara ministre des finances kan o kɔni kɛlen bɛ ka bɔrɔba de dayɛlɛ ah. sabu fɛn min ye nin cakɛda in ye lithium bɔli daminɛbali ah. bɔbɔkɛ pasa ah. yala ale bɛ se wari ɲini na ni diɲɛ maa bɛɛ ye bɔrɔ dayɛlɛlen bɛ aw k'aw bɛna so jɔ mali bɛ jumɛn sɔrɔ a la ale ye bɔrɔ dayɛlɛ kelen U b'a fil'a kɔnɔ b'a fil'a kɔnɔ a bɛ sin k'a da siri k'i sigi a b'a da siri k'i sigi o ma bɔbɔ kɛlen k'o da siri Aa. marteau b'a bolo n'i y'a ye cɛ o cɛ y'o wari dafɛ A b'i ɲi kari. a b'i ɲi kari siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko He. a ko mali bɛna diya Ala m'a Asimi kɛra. goyita tile bɛna diya Ala m'a nin kɛra. lithium min n'o sigilen filɛ Mm. u ko siga t'a la fɛn wɛrɛ bɛ yen u ko min ma uranium u k'o desilen bɛ mali région bɛɛ la uranium ɛ nin diyara ne ye sa a bɔra buguni o de bi don bombe atomique la an ɛ ala nin taara ye buguni yanfan in fɛ ɛ dɔ ba uranium b'anw fɛ yen o y'a ye
gazi b'anw fɛ yen je savais uranium bɛ yen je savais pétrole bɛ yen ah. sanu bɛ yen ah. fala bɛ yen ah. ji bɛ yen kulu bɛ yen nin bɛɛ b'aw fɛ yen nin bɛɛ bɛ bɛlɛ nka a ka dugula maa bɛɛ bɛ bamakɔ yan ni min tɛ eh, sɔbulu feere o bɛ ku feere la ee o ti mɛn bilen sa sɔrɔsikan yɛlɛmatɔ tɛ nin y'anw fɛ bɛlɛdugu wa kati kan Kati ne fɛ p pe a bamakɔ a bɛna kan de bɛna taa sigi kalifabugubugu basabugu ni kalifabugu cɛ dɔn basabugu kalifabugu p a min bɛ yɛlɛma ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ mali emerid kɔnɔ a ka bɛ bɔ la tɛ p bɛ jan
Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ kafo jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tunkara bala cogo bɛ di journaliste Sedou ah. n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant journaliste Sedou a bɛrɛ ta ni kirikirimasiɛn b'i la ah. i farati kurun na don ma k'i bi jɛgɛ mɔn journaliste Sedou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Jarakɛ ko ah. a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan hmm. Mali armée Mali sɔrɔdasiw cɛfarin cɛw journaliste Sedou k'a dɔn ninnu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ maa t'u tɔgɔ fɔ u yɛrɛ t'u sara maa na dunun ti f'u nɔfɛ bala ti f'u nɔfɛ nka baara min bara ka kɛ journaliste Sedou k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a ko nin dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ l'armée ka kunnafoni diso minnu bɛ yen u ye wulikajɔba boloda journaliste Sedou i tulo fɔlɔ i tulo kɛrɛbosigi min ye banbaanci cɛ bi naani journaliste Sedou k'a dɔn u y'o de daji k'u disi fara ni ka kunkolo pɛrɛn nka min ye banbaanci cɛ bi naani min fara maa gansan tɛ dɛ maa gansan tɛ dɛ a bɛɛ ɲɛmaa ɲɛmaa ɲɛmaaba damada de ye Jɔni Sedu armée n'a fɔra k'i ye sɔrɔdasi ye a bɛ kɛ tan n'a fɔra k'i ye marifatigi ye a bɛ kɛ tan Jɔni Sedu marifatigi sɛbɛ dɔn man go a ko a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Jɔni Sedu k'a dɔn armée ka kunnafonidiso u ye wulikajɔ kɛ Mali armée u tɛ sigi bilen ka maa kɔnɔ koyi, ayi, ni kunnafoni sɔrɔla i mana ye a mana mɛn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, ɔhɔ, Jɔni Sedu k'a dɔn taa de bɛ kɛ k'i ɲini, brrr, juin kalo tile fila tɛmɛnen, ɔhɔ, Jɔni Sedu k'a dɔn Mali armée ka wulikajɔ, un, sabula u bɛ munumunu saalo de la, ɔhɔ, banbaanci dɔ taara bin garde nationale kan, ɔhɔ, garde nationale i k'a dɔn a ni gendarmes, ɔhɔ, mobiliba min bɛ to ka na ayiwa taji ni fɛnw d'u ma, ɔhɔ, o kɛra n k'i ɲininka Gosi ani Gawo furancɛ la, o kɛra, Jɔni Sedu k'a dɔn a sɛbɛ, ɔhɔ. jɔnkwala an ka sɔrasikɛ fila i k'a dɔn ni tora a la maa kɔnɔntɔn olu joginna Jɔni Sedu k'a dɔn u ye buneli ta k'u ma kabini n'o kɔni kɛra sɔrasiw nan'u nɔbɔ k'u nɔbɔ Jɔni Sedu k'a dɔn nɔbɔli a ma bɛn sabula katiba o min n'o ye katiba Sɛrɛma ye Jɔni Sedu k'a dɔn olu ka cɛ kunbaba saba minnu bɛ ayiwa bɔmu yɛrɛ de da minnu ka kalan n'u ka kodɔn dalen don kan Jɔni Sedu i k'a dɔn min ye n k'i ɲininka Bouakari Diko Bouakari Diko i k'a dɔn o y'u ka kadiriba ye min kɔni ka labɛn n'a ka kodɔn fanga ka bon u y'o daji Jɔni Sedu i k'a dɔn katiba min ye Sɛrɛma ye sɛbɛnnikɛla ko u ka wo dɔ bɛ yen u ka dogoli wo dɔ bɛ yen u taar'o geren baki Jɔni Sedu k'a susu k'a bɛɛ lajɛlen mɔɲɔmɔɲɔ k'a kɛ buguri ye a ko dan ma k'o ma han Jɔni Sedu k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda tuguni sabula min ye taa ka segin ye ani munumunu salo Jɔni Sedu k'a dɔn u nana cɛ bi saba dɛrɛ cɛ bi saba in Jɔni Sedu k'a dɔn u y'u bunte k'u bɔrɔntɔ u laban nana kunnafoni sɔrɔ cɛ bi saba min salen don aw bara ka dɔ ɲini diɲɛsɛnna ni jamanabaw bara ka maa dɔw ɲini e ko u tɛ cɛ bi saba in na wa Jɔni Sedu k'a dɔn u nana su ninnu kelen kelen da k'u lajɛ ka taa tigɛ k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ cɛkunba cɛkunba joli joli bɛ yen min ye abu yahaya Jɔni Sedu k'a dɔn o ɲininen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ayiwa l'émir de katiba o ka dankan Jɔni Sedu k'a dɔn u y'o da joli la sɛbɛnnikɛla ko mm. a k'u ka chef commando min fana ayiwa n'o n'o bɛ ayiwa n'u k'o ma yanke abulayi ba u y'o dasi Jɔni Sedu a ma dan o ma dɛ min ye ayiwa fataha Jɔni Sedu k'a abubakar abdul fataha u y'o fana fa Abudulu fata Abudulu fata u y'o dasi min ye sayibu u k'a ma ko alias ayiwa Abudu gafa Abudu gafa nin bɛɛ lajɛlen u ka cɛkunba cɛkunbaw de ye minnu kɔni n'olu dajira a ko n'o bɔra yen sanba jalo ani Amadu alimusa da journaliste Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ ye cɛŋana ye ka taa se n k'i ɲininka Sidi Ould Mohamed ni dɔw k'a ma ko abu hamza journaliste Seydou k'a dɔn u y'a bɛɛ fa ninnu tɛ minɛ Ee tu ne prends pas haa non ah l'armée ninnu tɛ minɛ koyi n'i ye nin ye dɔrɔn i bɛ sin k'a fa ten armée tɛ sɔn dɛ nin Eh. terroriste ŋanaba ninnu awɔ topi a ko maa bi naani min taara maa gansan tɛ Ɔhɔ. journaliste Seydou k'a dɔn maa caman yɛrɛ y'i ɲininka Ɔhɔ. i k'a dɔn est ce que nin tɛ ayiwa bamanjan ko bannen sabula u jigiba bɛ jigiba bɛ maa minnu kan Ɔhɔ. u ka cɛkunba olu de dajilen filɛ Fara. a ko wulikajɔ bolo kan Ɔhɔ. journaliste Seydou u ma tɛmɛ dugu la ko a ka dɔa min ye abu ayiwa najim journaliste Seydou k'a dɔn fana o ye maa dumanba de ye u ka jɛkulu in kɔnɔ kara u y'o fana daji a ko wulikajɔ ani jateminɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ maa mugan ni wolonwula wɛrɛ journaliste Seydou k'a dɔn o bɛɛ ye katiba jɛkulu maaw ye hmm. olu sɛbɛkɔrɔ joginnen dalen don journaliste Seydou k'a dɔn a watigɛ dalen don olu fana kan u minɛlen don Pok. a ko wulikajɔ la Ɔhɔ. journaliste Seydou k'a dɔn yɔrɔ min n'o ye jabali mara ye Jabali. segu Ɔhɔ. journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa bɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wolonwula Ɔhɔ. u kun taara bin mɔɔw kan k'olu ka malobɔrɔw minɛ Han. armée y'o bɛɛ bɔsi u la Ka kala kɔrɔw. journaliste Seydou k'a dɔn ka tila ka tasuma da u la Ɔhɔ. a ko n'o bɔra yen Ɔhɔ. duguba min bɛ n'o ye kungokoloba dɔ ye Ɔhɔ. kungokolo min n'u k'a ma ko gangeli kungokolo Gangelu. o bɛ lawuru journaliste Seydou k'a dɔn o bɛ tɛnɛnkun mara la u nana munumunu saalo kɛ journaliste Seydou ka yen fana furan k'a sɛbɛkɔrɔ jɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen katiba masina aa journaliste Seydou k'a dɔn u ye mɔgɔ kɔnɔ kelen sɔrɔ u la tari a ko an bɛ don min na ko bi hadamaden ni kun lafiyalen bɛ cogo min janko samiya donda in na journaliste Seydou k'a dɔn ko dɔ bɛ mɛn o nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvel Horizon ɲɛdankura mahamani ture nin y'a ka sɛbɛn ye a ko wulikajɔ ani cɛsiri mm. ni mali y'a kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ daana jugu tigilamaw bɛ yen mm. u bɛ wulikajɔ kɛ u b'a fɛ ka mali armée tɔa tiɲɛ mm-hmm. kuma gɛlɛn ani kuma lankolon minnu bɔra tubabuw ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu an'u ka kunnafonidi siraw fɛ mm-hmm. ko kolongotomu mm. kolongotomu o kɔni o bɛ masina mara fɛ ko charnier dɔ yera yen ko dingɛkolo dɔ yera yen ah. ko sɔrɔsiw ye maa fa k'u don a kɔnɔ ah. sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛliw taara kɛ ah. ka taa lajɛ a bɛɛ ngalon hmm? ngalon don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye organisation internationale ye hmm. u ye sɛbɛn bɔ kabi fɛn min ye premier trimestre hmm. ka kunnafoni di kɛ k'a fɔ fɛn min ye dingɛkolo dɔ ye n'o ye charnier ye k'olu taar'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Human Rights Watch olu de bɛ kuma lankolon ninnu fɔ mhm. sabula MINUSMA olu ka bolofara olu de y'a laɲini mhm. minnu n'o ɲɛsinnen bɛ jesariya josariya mhm. ani buna hadamadenya hakɛw tangali ma sɛbɛnnikɛla ko u y'a jira k'a fɔ ko mali ye sariyaw sɔsɔ binkanniw kɛra ani dantɛmɛwalew kɛra mali fɛ ko mali armée dɔrɔn de ye tiɲɛnikɛla ye mali territoire kan n'o tɛ u ma maa wɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. o kuma in fɔlen ministère des affaires étrangères mm-hmm. n'o ye Ablaye Diop ye mm-hmm. kuma in y'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a y'u jaabi a y'a jira k'a fɔ u ye kuma min fɔ u ma nin ɲɔgɔn na batara kuma fɔ mm-hmm. sabula fɛn min ye kuma lankolon mm. nkalon mm. ani fɛn min ye jamanadenw k'u namara ka jigin n'u ye dingɛ kɔnɔ o wale de don sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ minisiriso min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔdasiw ka koɲɛ kunna n'o ye kolonɛli sajo kamara ye ka fara a ka bolofara min bɛ yen n'o ye état major général ye olu kumana Ayiwa. olu kɔni ko u b'a da diɲɛmaa tulo kan Ɔhɔ. k'a f'u dusu kasilen Awɔ. an'u diminen Awɔ. nkalon de bɛ ka tigɛ ka da armée la o kɔni o tɛ bɛn u ma O don dɛ. a bi tɛ bɛn a sini tɛ bɛn An tɛ sɔn. maa minnu bɛ k'a fɔ Ahan. ko faali kɛra masina kolongotomo olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka taa maa ɲini k'u t'u ɲininka yali aw seere ye jɔn ni jɔn ye jɔnni y'a fɔ a ye k'aw ka maa faara maa ma sɔrɔ u ma se ka maa fɔ u ko ko maa dɔ anonyme anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme Ɔ.
ɛɛ, i t'a tɔgɔ dɔn i t'a sen t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bɔn ko dɔ y'a fɔ sen tɛ bolo sen t'a la bolo t'a la ko dɔ anonyme ko dɔ y'a fɔ nka ɔ, ɔ, ɔ, ɛ, o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko Ahan. u ɲininkalen u ko dɔ y'a fɔ Ahan. o fɛn min ye perefɛw ye olu nana wuli ka jɔ kɛ Ahan. ka mɛriw ɲininka Ali. mɛriw ka dugutigiw ɲininka Mhm. dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka Mhm. bugudatigiw ka gwatigiw ɲininka Mhm. bɛɛ ɲininkana bɛɛ ko i ka maa si m'a fɔ k'a ka maa tununna Mm, mm. o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dessin wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ bilihaki k'a fɔ kuma min bɔra Human Rights Watch nkalon a bɛɛ nkalon sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division umaru jara a diminen bɛ nin ko in na fo ka t'a fɔ k'a to ten a jo sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ juguw bɛ se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn ka kan ka kɛ ka mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mm. a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bɛ t'a ɲini bɛ min ye k'a ninaba mm. maliden bɛ se ka lafiya cogo min mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye mm-hmm. an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle o don jɔyɔrɔ kɛlɛw o don Jean Seydou k'a dɔn maa tɛ kɛ ŋana ye gansan maa tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ gansan Jean Seydou k'a dɔn ɲɛmaaya o tɛ kɛ gansan sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko mali duwanyew Jean Seydou k'a dɔn u ka wulikajɔ ni cɛsiri mm. kɛrɛfɛmɛriw kɛbaaw ani ŋanamuŋanamu kɛbaaw u bɛ dankɔrɔba jɔlen sɔr'u ɲɛ ayiwa min ye ayiwa duwani dirɛkitɛriba in ye sɛbɛnnikɛla ko a bini ka waati bɔ min ye Konate n'a ka cɛdenw mm. u sɔminen don k'a fɔ kɛrɛfɛmɛriw kɛli a barika bini ka bonya a bɛrɛ ta a dun fɔra k'a fɔ min ye minɛnw donni n'u bɔli ye mm. gɛlɛya donnen don a la cedeao fɛ nko n'a ta bɛ o de ka di nangarabaw ni ŋanamuŋanamumaw ye jean ah. seydou i k'a dɔn ayiwa min ye mali ka donda ye mm. kodiwari yanfan fɛ sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nana boloda min ye sikaso ye dɔdɔlima kɛra mm. k'a dɔn k'a fɔ kamiyɔn tan ani naani jean seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ye ŋanamuŋanamu kamiyɔn ye a bɛɛ lajɛlen minɛn foroforolen de ye olu b'a kɔnɔ

ah i da ka di konate nɔfɛ dɛ mais konate est de kolonjɛba c'est mon grand frère ah toi tu es de kolonjɛba mais n kɔrɔkɛ sidiki n'fa konate o dɔgɔnin tɛ wa
ah bon ortm sidiki n'fa konate dɔgɔ il est de kolonjɛba c'est mon bon grand frère ah bon eh enfant béni de kolonjɛba eh umaru mariko

parce que anw ka baara ye dɔdɔlima de an kana taa bin maa kan kuma min ni kuma min mana fɔ il faut aller tout doucement jean seydou ah. u y'u dɔdɔlima ah. k'u dɔdɔlima ah. fo camion ninnu nana jɔ falajɛ jean seydou k'a dɔn ka sin k'u da u disi kan ten ka camion dayɛlɛ ka taa sɔrɔ ŋanamuŋanamu fɛn sunyani bingani min yɛrɛ ma déclaré aa Jean Seydou k'a dɔn nin opération in kɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa si tun tɛ ka nin kɛ ni ko yɛrɛ n'a dɔnbaa tɛ a ko wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ Jean Seydou k'a dɔn awɔ min ye Konate n'a ka cɛdenw ye aa min ye Amadu Konate ye a ko ŋunuŋunu y'a jira k'a fɔ n'a fɔra koba bɛ kɛ ale yɛrɛ de bɛ i k'a dɔn patrouille diriger c'est lui-même avec Kalachnikov mais o de ka ɲi chef de ka kan ka jigin terrain kan o don erreur ti kɛ han oui nin kun ye sɛbɛn ye c'est pas un directeur de bureau ça j'aime ça oui nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sentinelle kɔnɔ jɔyɔrɔkɛlɛw